nee ya agbabeghị agba nee ya na ihe eji agba Biafra Liberation Army for Okigwe steeti nee ya nee nke a nee ya agbabe nke agba na ahụ n'ihe ya awụ nee ya nee ya mba ụwa nene ya worldwide nene ya ihe ihe eji abịara anyị ọgụ ihe eji abịara anyị ọgụ na mba ụwa nene ya mba ụwa nene ya nkiri ọra bụ eze pastọ vam vam vam oge nkere ikenga uru agụ ikenga uru agụ nee ya ọ ihe a ka iji bịara anyị war ikenga uru agụ ebekuo dike madman nee ya nee ya nee ya onye nụ ya kara ibe ya o nkiri ọra bụ eze ị na-akọ mpeteri mpeteri ka ịkọga don't worry Unu ga-abata obodo a. Unu ga-abata obodo a. Unu ga-abata obodo a. Mmadụ ole ka bọmbụ gburu yesterday?
Hmm? Yesterday ahụ unu bịara. Mmadụ ole ka bọmbụ gburu? Lee anya ebe a. Ofu onye ka m ma bọmbụ gburu ofu onye. Ofu onye nwụrụ yesterday ahụ. ndị nke ọzọ kwanụ ka ebe ha nọ ama ka aka na-abụ m ji wee mee misteki ịnachiwa nka oke ịnachi- ime misteki nachighaa azụ Mm, nka gaghị ịnachi- ezi ụzọ Mm, Mm, ka gbaa ka a na-eji kọfị so ọ dịrọ mpa ihe a o onye faya ha nwudere ebe duti post ha ndị a na-eso ndị a bịa ka dibịa ha

Ụwa and the other commanders of the Biafra Liberation Army. Ndị Igbo ekele m unu.
Ndị onye ukwu ma onye nta ekele m unu. Kelee ndị nọ abroad, kelekwa ndị nọ n'ụlọ. Kelee mmụọ ala Biafra na-emere anyị ihe. kelekwa ndị anyị na-emere ihe mmụọ ukwu mmụọ nta ekele m ha ndị Igbo nekwa na ihe ndị a na-agba Biafra Liberation Army nekwa na ihe eji bịara anyị war n'ala Igbo nene ihe ndị Naijiria military zombi bandit na-agba ndị Igbo nene ihe a wụ mgbọ ya unu mana ihe ihe a wụ nee ya nee ya nene ihe a na-agba ndị igbo nene ihe eji abọmbụchi ndị igbo na ihe eji agba ndị ụlọ ndị mmadụ ọkụ nene ya nke agbaba agba nke a gbaba agba nke a na nke eji bịa war n'Okigwe steeti Owerri steeti na Orlu steeti na Okigwe steeti nenu ya nene ihe nkiri ọra bụ eze na pastọ vam vam vam na ulaha all the whole dos nenụ ihe eji agba ndị biafra liberation army nenụ mgbọ eji achụ igwe bute ụzọ na ihe eji achọ igwe gentle na ihe eji achụ Biafra Liberation Army nenụ ihe a na-agba agba ya bọmbụ bọmbụ nenụ mgbọ a nenụ ihe nke a agbabeghị agba nee ya agbabeghị agba agbabeghị agba onye ọbụla leenụ ya ọ dịnụ mma ọ dịkwa mma o nee ya agbabeghị agba nle anya na onwe onye na-ahụ na-ahụ ya na agbabeghị agba Onye na-ekwunu wụ onye a mara sit at home na Amata Nkala 2023 2023 ọwụ onye na-ekwunu nenụ ya onye nụkwa ya kara ibe ya share share share egbukwana oge nenụ ya agbabe nke a agba nee ya agbabe ya agba onye nụkwa ya kara ibe ya nee ya agbabe ya agba nee ya na ihe eji agba Biafra Liberation Army for Okigwe State nee ya nee nke a nee ya agbabe nke a agba na-ahụnụ ihe ọ wụ nee ya nee ya mba ụwa nenụ ya worldwide nenụ ya ihe ihe eji abịara anyị ọgụ ihe eji abịara anyị ọgụ na mba ụwa nenụ ya mba ụwa nenụ ya Nkiri Ọrabụeze pastọ vam vam vam oge nkere ikenga uruagụ ikenga uruagụ nee ya ọ ya ka i ji bịara anyị war ikenga uruagụ epekuo dike madụman nee ya nee ya nee ya onye nụ ya kara ibe ya o nkiri ọrabụeze ị na-akọ mpeteri mpeteri ka ịkọga no worry unu ga-abata obodo a unu ga-abata obodo a unu ga-abata obodo a don't worry ana m agọ ọfọ n'isi Nnamdi Kalụ ndụ mmiri ndụ azụ ndụ ndụ nka nka na-agọkwa ọfọ n'isi igwe bute ụzọ oke nwa mụrụ n'ikpe ukwu ọ bịara igbu gbuo onwe ya onye isi gị na waja ga-ejikwa nke ya wee kwa ọhụ gị na njọ ya na njọ ọchị gị na mma ya na mma ka m na-agọ ọfọ n'isi bute ụzọ ka m na-agọkwa n'isi Gentle onye eziokwu ọ bịara igbu gbuo onwe ya na m ndụ mmiri ndụ azụ n'isi gị ị ga-adị you will live long na-agọkwa ọfọ n'isi Simon Ekpa ana m asị you will live long nna m o nweghị ihe na-eme gị o nweghị ihe na-eme gị na-agọkwa ọfọ n'isi Simon Ekpa ka m na-agọ ọfọ n'isi kọmanda B44 the commander of Owerri steeti ana m asị ị ga-adị nna m o nweghị ihe na-eme gị o nweghị ihe na-emekwa unu ka m na-agọ ọfọ n'isi kọmanda B44 Owerri steeti ka m na-agọkwala ọfọ isi kọmanda ụwa m bịara onwe m o nweghị ihe na-eme gị nna m o nweghị ihe na-eme gị o nweghị ihe na-eme gị nna m you will live long ka m na-agọ ọfọ n'isi kọmanda of Orlu steeti ka m na-agọkwala ọfọ isi ọchịagha ogbebula bute ụzọ ka m na-asị ndụ ndụ nka nka nna m ọ ga-adịrị anyị o ka m na-agọkwala ọfọ isi the whole commanders of Okigwe steeti Owerri steeti Orlu steeti n'isi igwe ọbata obie ka m na-agọkwa ọfọ n'isi ya ka m na-agọ ọfọ n'isi High Temple igwe bute ụzọ the chief of armed forces in Biafra land ana m asị ọchị gị na njọ ya na njọ Since Simon Ekpa has been sentenced to six years imprisonment, although they are going for the appeal, but we'll be able to know the actual years Simon Ekpa is gonna spend that, uh, in that prison.

uh, one of their juju priests, one of their juju man that they use to uh, go and attack the Biafran Liberation Army. The Biafran Liberation Army captured the man. So they are interviewing him, asking him uh, so many questions.
nna m ee lee m anya ka mfụ ya ibu n'aka ọfụma ka mfụgoro ya ọfụma ọ na-eji ihe amakwanụ eji ya agwọ ọgwụ iji agwọ ọgwụ ma achọrọ m iji agwọ ọgwụ kee ndị gị la ha soro bịa olee ndị gị la ha so mụ na aya aya ha vin wan ji ha Ee.

ofu onye nwụrụ yesterday ahụ ndị ka ọzọkwanụ ka ebe a nọ oke ime mistake nachighị azụ gaghị ezi ụzọ
kọfị so ọ dịrọ mpa ihe ahụ onye fire ha nwudere ebe duty post ha ndị a na-eso ndị a bịa ka dibịa ha ya bụ isi mmadụ ha ji emesi ike ikpeazụ ha gwuo ogwo gwuo ha na ihe niile so bọmbụ gbara yesterday ọ dị ka ọ gbaghọrọ ụzọ ọ kachiwa dị ọp and yesterday anyị gakwa gaa mee ka ikpeazụ side ahụ anyị na- anyị nọkwa na-anụ sound ama ọta nka ka a na-asụ maybe nọ ya maka a na-achọ that yesterday even glory be to God na na eh, after everything ihe a ihe niile ha ji then ụzọ ka ọ gahiere ụmụ nga fa ya enwude ya kpọpụta ya here paimọisa ndị ha gbara ya egbe and uh, even agbara ya even agbalị almost two gunshot uh, ọbabe- ọ babeghị so enwere paimọisa